ajụghị ajụ were eri bụ ya butere arịaghị arịa were anwụ mana agbụsị gbazikwana ya ala ya na onye abụrụzine nwanne a sịkwa m ihe atani ji wee sị na ọ banye n'ịchakasị anya na ya amazikwa onye bụ onye ntị adịkwa onye ahụ gị na ya na-anọtụbeghị afọ abụọ ma ọ bụ atọ dịrị gawa ọ sọ onye ahụ ya bụrụ ezigbo enyi gị nwoke ọ sọ onye ahụ ya bụrụ ọmarịcha enyi gị nwaanyị ọ sọ onye ahụ ya bụrụ di lụrụ gị alụ ma ọ bụ ya bụrụ nwunye ị lụrụ alụ oge ọbụla i ji hụ onye ahụ ahakwana onwe gị aka ewekwana onye ahụ etu i si ewebu ya mbụ wee ruo oge ị chọpụtara onye onye ahụ ghọziri ma ọ ka bụkwa onye ọ bụ mmadụ na-aghakwa agha gbanwee ghọzikwa ihe ọzọ chere ka m gwa ọgwụ ụkwụ n'ala ka ị mara ebe m si abịa Kingsley hapụrụ nwunye ya na ụmụ ya abụọ gaa na steeti ọzọ gaa biri ọ na-eme ọ gụrụ zitere nwunye ya ego ka ọ na-elere ụmụaka anya na steeti ahụ ọ nọ ọ nọọna ya ihe karịrị afọ abụọ mana ọ batabeghị ụlọ o nwere otu nwoke nọ na steeti ahụ na-eri ego ọfụma o mete nwoke enyi ha abụọ na-adị na mma Kingsley na-agwa nwoke a ya gosi ihe a na-arụ ya kwụnye ya n'ọkụ nwoke a na-eme ka ọ na-akọgharị akụkọ ahụ akọgharị Kingsley a ka na-enye ya nsogbu o wee kpọọ Kingsley otu ụbọchị o wee resịtasịara ya ihe ọ ga-eri ị ma na ọ na-agbakọrọ ogbenye ihe e ji abụ ọgaranya ọ sị ka ọ ha etu ọ ha na mbụ ọ kpọrọ Kingsley gaa n'ebe nwanụ ihe e rere Kingsley ọ ga-eji abụ ọgaranya bụ na ọ ga-ebetere nwunye ya Kingsley jụburu na mbụ maka ọ hụ nwunye ya n'anya ọ bụ nwoke ahụ o metere enyi bụ ihe na-etu unu ya gwa ya na nwaanyị juru n'iro na e mee ọ họrọ onye ọzọ ka nwunye ya mma Kingsley echecha pịachaa sị na ya ga-eme ya maka na etu nwoke a si eri ego na-amasị ya o wee banye ụgbọala wee lawa ebe nwunye ya bi ka ọ laruru nwunye ya kpọwa ụmụnne nke ya nwa sị ha na di ya batara ụmụnne ya ndị bi nso abịarute egotesị ihe e rie a ṅụa ụbọchị ahụ ndị nke ọzọ alawa mana nwanne ya nwaanyị bụ nke sị na ọ ga-ehi ya ehi na o rue echi ka ọ lawa ọ na-eweta aka n'abalị e richana nri abalị nwunye Kingsley ekupụta mmiri ọ ga-aṅụ n'ime ndụ ụra dewere elu tebụl maka na ọ na-aṅụkarị mmiri n'ime abalị ka o dewere mmiri ahụ dina ala na-ehi ụra Kingsley akwụghere nke ọ kwụghere wụnye n'ime mmiri ọ bụrụ sniper ọ bụrụ ihe ọbụla mmadụ ama e hiketana n'ụra na nwaanyị ekuli n'ime abalị etu o si ekuli buru mmiri ahụ o dewere elu tebụl ṅụọ ọ ṅụọla ya gaa dina ala ozugbo ahụ ụkwara amalite kwaba ya o nweghị n'ihe o chere onye ya na di ya bi onye di ya lọtara ụlọ ọ kwagide ụkwara ụkwara ekwe nkwụsị nwanne ya nke dinana na guest room esi ebe ahụ mapụta na-ajụ gịnị na-eme nwaanyị ekwezi ekwu okwu ụkwara ekwe ya kwuo okwu ọ kwagide ụkwara bido gbọnwa ọbara ọbara esi ya na ntị si ya n'anya si ya n'imi na ọnụ na-apụta egwu aba nwanne ya nwaanyị n'ahụ ọ tụtụrụ ekwentị kpọwa ụmụnne ya tupu a na-eme ka o wee kpọọ ya gaa ụlọ ọgwụ nwaanyị nwụọ n'ụzọ ụmụnne ya na-asuspect Kingsley mana ị hụ Kingsley Kingsley nọ quiet ị gaghị ama na ọ ga-emenwu ihe a a jụọ ya ọ sị na ya dị confused ya amaghị ihe mere ike akwụrụ ọtọ gwụ onye ọbụla ahụ ajụọ onye ihu na onye azụ oyi anya mmiri ya na-ehusisi akwa na-arị ibe ya elu ụmụaka ka pere mpe o nwere ihe a ga-eme maka na eji nwoke n'aka ụmụnne ya eburu nwaanyị gaa tinye na mọchụarị were aka ha were talị ha bụzi ihe na-agbaru na mọchụarị n'ozu ahụ mara ka ọ dị wee ruo mgbe a dọnyere ya n'ili enyeghị Kingsley ohere iji mee ihe o bu n'obi ozugbo a kwachara ozu Kingsley ekwezighị apụ egwu ekwe ya laghachi n'ebe o bibu a jụọ ya ọ sị ka ọ nọrọ ebe a lere ụmụaka anya mana ụjọ ji ya apụbe n'ọnwa isii na ụma eji wee kwacha ozu Kingsley ebidozie na-ekopụ ekopụ na-akpazi agwa ka ihe na-apụ apụ ọ nọrọ naanị ya ọ na-atamụ na-akọgheri obi ya ezughị ike o mesịa were ọnụ ya kwupụta ihe o mere ị ma na o nwere onye ga-eme i gbuo ị gaghị enwe ezumike ruo mgbe ị kwupụtara ihe ị mere ọ ihe mere Kingsley ọnwa abụọ o ji ekwucha ihe a ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ ha wụsara ụmụaka ala ụmụnne nwunye ya bụzi ihe bịara kpọrọ ụmụaka o wee bụrụ ihe akụ nke ụwa na oke ọchịchọ bụ aga onye nọrọ ebe ọ nọ ebe ọ na-anọghị na-agụ ya gee m ntị onye na-ahụbeghị kemgbe afọ abụọ ma ọ bụ atọ dịrị gawa gbaa mbọ mara ihe o ji wee bịa mara ihe dị na akpa ahụ ekebiri ọnụ ka ọ hapụ ịbụ ejiri anụ nata ya bụ oke nkịta ewere mma ihu abụọ kpọọ onye ụbọ n'ahụ ọ kwa ya ka o ji abụ mgbada zuo ahụ akpụkpọ anyị koro na be dinta ntị adịkwa ya gazie